Mnyamata ameneyi anali ndi banja labwino china chilichonse chinali bwino koma anathamangitsa mkazi wake chifukwa cha side chick zotsatira zake side chick ija inampanganso chipongwe mnyamata ameneyu dzina lake ndi Ali amachokera ku Tanzania komweko ku Moshi mnyamata ameneyu anali m'banja labwino anali ndi ana awiri ndi mkazi wake zinthu zikuwayendela kenako adagula lole lole ija anampasa driver oyendesa nde driver uja anali ndi sister wake amene amati akamapita kunyumba kwa Ali kukatenga galimoto kuja, nthawi zina amakhala limodzi. Zotsatira zake Ali anampoila mtsikana uja, anamvaira mpakana mtsikana uja adalola. Atalola, uku brother wake akuyendetsa galimoto ya Ali, china chilichonse chinali bwino. Ali anayamba kumlipirira mtsikana uja school fees, adalonjezana kuti ndikadzamaliza school uzandikwatira ndipo Ali anali osangalala. Ndiye wakhala ee wakhala ee mpakana Ali adapanga chiganizo chothamangitsa mkazi wake ndi cholinga chakuti azatenge mkazi uja azalowe mnyumba. Atamthamangitsa mkazi wake amakhala bhobho mkazi uja amapita kunyumba kwa Ali kukacheza masiku awiri atatu ndikumapita. Ndiye akhala apanga zimenezo kwa nthawi yaitali. Nde school atamaliza mu chaka cha 2025 mkazi uja adasiya kuoneka, brother wa mkazi uja anabwera kuzapereka galimoto ya Ali. Anamuuza Ali mudziwa chani panopa sindikufunanso kugwira ntchito mungathe kutenga galimoto yanu mupeze munthu wina. Nde anali odabwa kumuona munthu akubweretsa galimoto opanda kukangana akuti wasiya ntchito. Komabe sanazitengere. Kenako adayamba kumufunsa mnyamata uja sister wako ali kuti? Mnyamata uja ananena kuti sindikudziwa. Ali anali odabwa. Zitheka bwanji iyeyu osadziwa kumene kuli sister wake. Anadziwa zoti china chake sichili bwino. Kenako adayamba kufufuza. Mkazi uja ali kuti, mkazi uja ali kuti? Samamva china chilichonse. Koma mkazi uja wamaliza school ndipo wathawa. Wakakwatirana ndi munthu wina. Ndiye Ali akhala akufufuza ee akufufuza ee. Kenako adayamba kumva mphekesera kuti chibwenzi chako chili ku Arusha. Anakwatirana ndi munthu wina. Ali anapanga chiganizo chopita ku Arusha. Atafika ku Arusha adafufuza adakupeza kumene amakhala mkazi uja. Mamuna uyonso anamudziwa kuti mkaziyu adakwatirana ndi mamuna wakuti. Nde anabwereranso ku Moshi. Atabwerera anapanga chiganizo ok ndipitenso kumene kujako koma ndikapange chani? Adapanga mapulani ake adapitanso. Atafikanso ku Arusha anamuwerenga mkazi uja. Dzana mkazi uja akuyenda Ali anangotenga acid ndikumuthira mkazi uja ndikuthawa nde apolisi anayamba kufufuza eeh mpakana anampeza Ali dzulo amugwira pa mlandu othira acid side chick nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro atsikana ngati mamuna simuzamukwatira ndibwino kumuuza kuti sindizakukwatira peza wina tamuoneni Ali anathamangitsa mkazi wake ndicholinga choti amafuna akhale ndi side chick, side chick ijanso inamukhumudwitsa, zotsatila zake yapangidwa chipongwe. Ngati mukudziwa zoti mamunayi sindimamukonda ndibwino osamadya zinthu zake, ndibwino osamamulonjeza chifukwa mukamulonjeza amawelengela. Osamalonjeza zinthu zoti simungakwanitse lekani zimenezo. Amanena kuti asiyefunzwa na mama hufunzwa na dunia msemi na wahenga. ngati mayi ako sanakuphunzitse dziko lizakuphunzitsa uyulu dziko lamphunzitsa palinso mau amanena kuti ujana ni maji ya moto ndipo madzi amoto amenewa ukapanga zibwana amaotcha mtsikana ameneyuru madziwa amuotcha chibwana kwambiri zotsatira zake zamubweretsera mavuto atsikana khalani ochenjera Ma boys khalaninso osamala osamataya azikazi anu chifukwa cha ma side chick lekani zimenezo chifukwa side chick ndi chinthu chosadalilika lekani zimenezo.